Deis b'fhéidir don lántosaí ón Scairbh, Paul Rodgers. Tá sé sin treoraithe isteach iarracht aige an bhfuil cruinneas tá go deimhin ag Paul Rodgers. Scór maith aige. Briseadh ina bhfabhar ag an nGaillimh agus iarracht ansan ag Ronan Cahalan ó Chill Íomair Dálaigh. Tá sé sin thar an trasnán agus Daly ó Naomh Sheosaimh Dúire Gort Lomán an sliotar tugtha uathu ró éasca. Tugann sé deis go dtí Tadhg Mac Cárthaigh ós na Sáirséalaigh. Tá sé sin treoraithe isteach thar an trasnán. Bhí fuinneamh féach ag an deireadh Gus Lohan ábalta é a smachtú agus tá sé sin treoraithe thar an trasnán ansan ag Lohan agus é sin glanta spás ansan ag Gus Lohan. Fuair sé an cúilín deireanach, scaoilfidh sé fé ceann eile Lohan le hiarracht maith imithe thar an trasnán, dhá cheann as a chéile ansan aige agus ag an deireadh b'fhéidir go mbeidh an tarna seans acu. Caillte agus seo chugainn an Ghaillimh anois, an dá thaobh ag cailliúint seilbhe ach scór maith ansan ag Cillian Roche. Sásta é a chur isteach ansan féach go dtí Ralph agus Rory Ralph ag dul isteach agus cad é mar chúl aige don gClár! Sin ceann san imeartha tríd arís go bhfuil Ian O'Brien, fonn reatha ar siúd. O'Brien ó uillinn ghéar go maith. Sin a haon a haon i nóiméad ag an gClár. Ansan an ceann seo stopaithe ó iarracht Ben Talty ag Cathal Mannion ach níl an chontúirt glanta. An ceann san tagtha amach arís agus tá an cúilín acu. Bhí seans ar an tarna cúl ansan. Gallagher ó Dave Ellis. Scór ag teastáil. Pas amach ansan agus deis ar cúilín ansan ag Ronan Cahalan. Tá sé aige. Cúilín eatarthu arís ach féach an spás ansan atá ag Liam Murphy ó Mhuilte Uí Cheallacháin. Tá sé sin ró-éasca ar fad. An iomarca spáis tugtha ansan go dtí Mikey Maher. Scaoileann sé fé agus le cóir na gaoithe tá an ceann san ag taisteal ag Maher. Scór maith ag fear Bhaile Locha Riach. Casann sé agus an ceann seo imithe go healaíonta thar an trasnán, an ceathrú cúilín tráthnóna agus féach an luas ansan fear laistigh más féidir an pas a thabhairt. Ní féidir. Fós ina sheilbh aige. Deis ar an tríú cúilín ag Ian O'Brien agus tá sé sin aige. Scór maith! Aon bhuille saora seo chugainn arís. Ian O'Brien, trí chúilín go dtí seo. O'Brien lena cheathrú cúilín. Tá sé istigh leis féin ón gCreatalach. Fear maith iománaíochta. Ach tá sé ag na Gaillimhigh. Déanta go maith ansan. Tadhg Mac Cárthaigh, cúilín amháin níos túisce agus an tarna cúilín, obair le déanamh aige leis an gceann san, nó an cúilín a thógaint más féidir. Rodgers, ceann san ardaithe, á, sár cúilín ansan ag Rodgers, an cosantóir fágtha ina dhiaidh aige, cliste ansan, b'fhéidir go bhfuil cúl eile ag teacht anois sa cluiche, agus an ceann san neadaithe sa líontán ag Ronan Cahalan, don Ghaillimh, agus ag seacht is í stopaithe ag Leon Talty, ach an tarna iarracht ag teacht isteach ansan, Neadaithe sa líontán, tá an cúl acu. Tadhg Mac Cárthaigh. Ach seans anois ag an gClár an ceann san ag taisteal ó Rodgers. Bhfuil sé aige? Tá go deimhin! Sárchúilín ansan, an seachtú cúilín sa chluiche agus goidte thar n-ais ar chuma éigint ansan ag Dara Kennedy. Scaoileann sé fé an ceann san ag taisteal ag Kennedy. Sárchúilín ansan ag an gClár. An bhfear dtí, John Barry a tháinig isteach ó Eidhneach Chill na Móna go cliste aige siúd. Deis ansan ag an gClár agus ag Ben Talty. Tá sé aige! Scór maith ansan. Nuair nach féidir leis gur féidir leis na tosaithe a smachtú. Seo chugainn anois Lee Murphy. Murphy fós ag dul isteach. Deis ar chúl! Á! Sár-chúl ag an gClár! Lee Murphy ó thús an chluiche. Seacht gcúilín aige. Dtí fear an chúil. Lee Murphy. Murphy le deis eile agus an ceann san thar an trasnán. Liathróid álainn oibrithe isteach ansan agus. Fonn anois ar Lee Murphy dul fén gcúl, bhuel, tabharfaidh sé fé cúilín. Ó, tá sé istigh leis fhéin! Tá sárthaispeántas seo chugainn arís iad. Deis ansan ag Rodgers. Casann sé an ceann san seolta go healaíonta thar an trasnán. Ag an gClár, 2-21 acu siúd, 2-13 ag an nGaillimh. An Clár ag dul ar aghaidh dtí na babhtaí leathcheannais.